an balimaw aw ni ɲantuma aw balimamuso madame cissé ramata sisoko a n'aw ba tanti ra ka bɔ atlanta états unis bi an bɛna kuma sɛ mara kan an bɛna kuma sɛ cɛ kan wa an bɛna kuma fana sɛ cɛ a ka cɛya an b'a fɔ min ma bamanankan na cɛya sɛ cɛ ka cɛya tubabukan na appareil reproducteur mâle munna an b'o kɛ parce que tuma caman n'an bɛ sɛko kuma na an bɛ kuma sɛmuso kan an b'a fɔ sɛmuso ye fan da sɛmuso sigira fan kan sɛmuso ye fan tɔrɔ o fan n'o tɔrɔli o bɛ kɛ de parce que sɛ cɛ o de kisɛ dɔ donna sɛmuso fana kisɛ kɔnɔ ka kɛ fan ye ka kɛ den ye min bɛ se ka kɛ fɛn ye sɛ an bɛ min dun ou bien min bɛ se ka fan wɛrɛ da o de kama an bɛn'a ɲɛfɔ bi n'an kɔni bɛna kuma sɛ ka cɛya kan a ka kan an da ka don kuma dɔw la minnu bɛ se ka girinya tulo dɔw ma o kama an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ n'o y'a sɔrɔ an ye kuma fɔ min girinyara tulo ma mais an b'a fɔ kabini video ma daminɛ k'a fɔ nin ye mɔgɔkɔrɔba kuma de an t'a fɛ denmisɛnninw k'a lamɛn donc aw bɛ hakɛ to kosɛbɛ n'an donna maa min gasi la n'aw ye nin lajɛ duguma aw ɲɛ bɛ sɛ kɔ la nin ye kɔ ye mun na parce que n'i ye sɛ cɛ ta a ka cɛya bɛɛ bɛ kɔyanfan in de fɛ o de kama an bɛ kuma kɔyanfan in kan ayiwa n'i ye nin sɛ in kɔni ta min bɛ yan i ɲɛ b'a la kɛn caman filɛ wa fana sɛ in ka girin o b'a yira k'a fɔ nin tɛ sɛ ye min bɛ fan da nin tɛ hali sɛ cɛ ye nin ye poulet de chair de ye min a ma kɔrɔbaya fɔlɔ jango a ka se ka fan da daminɛ parce que poulet de chair an b'ale faga tile bi saba tile bi saba ni duuru tile bi naani ni duuru alors que sɛ dun bɛ fɔlɔ ka fan da fo kalo duuru kalo wɔɔrɔ donc nin sɛ in tɛ sɛba ye donc poulet de chair ninnu n'an y'olu faga o b'a sɔrɔ a komi o denyɛrɛnilama o ma bonya kosɛbɛ donc an bɛna kuma sɛcɛ kan aw caman ko ko n'an bɛ kalan kɛ an tɛ se ka kalan kɛ an ka kan na bari tubabukan ni sinuwakan ni angilɛ fɛnw caman bɛ f'olu la minnu t'an ka kan na anw ko anw ka hakilinata t'o ye anw ka hakilinata ye jamana o jamana n'a jɔra a kan ka kalan kɛ a ka kan na a kan k'a yɛrɛ ka dumuni kɛ a kan ka miiri n'a yɛrɛ hakili ye donc mali wo kɔdiwari o dugu o dugu ni maninkakan bɛ fɔ ou bien bamanankan ou bien julakan nin video kɛra aw kama walasa aw ka se ka sɛ mara faamu aw k'a dɔn fana jamana bɛ jɔ ni jamanadenw bɛ kan ka kan fɔ u bɛ min faamu n'u bɛ kan ka kalan kan na u bɛ min fana faamu o de kama an ko fɛn o fɛn bɛ kan tɔw la a bɛɛ b'an ka kan na o kama an kan ka se k'a ɲɛfɔ an bɛna sɛ ka cɛya de fɔ bi cɛya yɔrɔ cɛya partiw a caman bɛna fɔ an da o la an bɛ yafa deli aw fɛ tuguni ni n ye kuma fɔ min ka girin aw tulo ma a fɔlɔ ye mun de ye cɛya yɛrɛ sigiyɔrɔ a sigiyɔrɔ an b'a f'o ma ko tubabukan na testicule yɔrɔ baganw taw tɛ kelen ye dɔw bagan dɔw dɔw ta bɛ kɔnɔna dɔw ta bɛ kɛnɛmana mais sɛ ka cɛya an b'a f'o ma ko kili don a bɛ bara min kɔnɔ tɔgɔ ko kilibara o b'a kɔnɔna de la a bɛ kɔ yanfan in na o kili in bara bɛ mun de ɲɛ bara in a bɛ ji dɔ de bɔ an b'a fɔ tubabukan na ko sperme o sperme tɔgɔ ko siji mun de b'o ji in kɔnɔ sikisɛ dɔ de b'a kɔnɔ an b'a fɔ ma ko spermatozoïde o kisɛ in nafa ye mun ye ale sɛ kisɛ cɛ ta, ta kisɛ an b'a fɔ ma ko spermatozoïde ani muso kisɛ ovule o de bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ ka kɛ den ye o de la sɛfan sugu ka ca maintenant n'a bɔra kilibara in yɔrɔ la dɔw b'a fɔ ko kɔkili n'a bɔra yen n'a bɛ jigin siji in bɛ jigin tiyo dɔ de fɛ a bɛ jigin sira dɔ de fɛ an b'a fɔ ko siji tule tule kɔrɔ ye tube a bɛ taa yɔrɔ jumɛn kɔ fan na da de b'o la a bɛ bɔ o da fɛ an b'a fɔ ma ko kɔda donc cɛ ta a tubabukan a bamanankan a filɛ nin pour que k'a fɔ aw ye fana ko fɛn bɛɛ bɛ min bɛ tubabukan na a bɛɛ bɛ bamanankan na tɔgɔ dɔrɔn de don n'i y'a faamu ka ban i kunkolo la a banna dɔnniya ye dɔnniya de n'i y'a dɔn i b'a baara de kɛ sinon mɔgɔ tɛ baara kɛ kan na i b'a dɔnniya de sɔrɔ a kan na o de la hali sisan an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka kalan k'i ka kan na o de ka fisa maintenant ale kɔ filɛ nin san n'i ye kɔ jateminɛ nin kɔ filɛ n'o y'a sɔrɔ sɛcɛ kun i kun bɛ kuruba fila ye kɔ in na sisan o kun bɛ kɛ a kili fila ye kɔkili fila ye mais o tɛ nin na parce que nin ye poulet de chair de ye ale ma kɔrɔbaya fɔlɔ jango a ka se ka eh, patibaw yɛrɛ sɔrɔ ka fɛnbaw kɛ parce que u b'a faga tile bi saba ni duuru tile bi naani a bɛ komi denyɛrɛ ninnu maintenant sisan an bɛna mun de kɛ an bɛna sɛ ka cɛya sɛ cɛ ka cɛya ani sɛmuso ka musoya de comparer aw k'a yira ka aw k'a dɔn fana a bɛɛ ye kelen ye baaraw bɛɛ ye kelen ye tɔgɔ dɔrɔn de tɛ kelen ye an'u bɛ min kɛ a fɔlɔ ye min ye n'an y'a fɔ ko testicule min ye cɛ cɛ ka cɛya yɔrɔ ye o tɔgɔ ko kili maintenant muso ta o tɔgɔ ko fanbara donc kilibara fanbara c'est la même chose muso ni cɛ dɔrɔn ta don a filanan ji dɔ de bɛ b'u kɔnɔ cɛ ta o tɔgɔ ko siji siji sperme muso ta a fɔ ma ko liquide liquide euh, liquide utérin ji min bɔ utérus kɔnɔ komi utérus euh, euh, tɛ euh, sɛ la mais a bɛ komi utérus quoi mais a tɛ komi parce que fan de don a tɛ cɛ tɛ sɛ tɛ den wolo a bɛ fan de da donc den sigiyɔrɔ tɛ yen fan bɔyɔrɔ dɔrɔn de bɛ yen an b'a fɔ ale ma ko fanbara fanbaraji o ye ji ye min bɛ fanbara kɔnɔ o ni sperme bɛɛ ye kelen ye en même temps kisɛ min b'a kɔnɔ an b'a fɔ ma ko sikisɛ kisɛ maintenant sɛmuso ta o tɔgɔ ko fankisɛ parce que fankisɛ de bɛna kɛ fan ye maintenant spermiducte o kɔrɔ a bɛ bɔ sira min fɛ muso ta tɔgɔ ko oviducte a bɛɛ kelen ye sperme bɛ bɔ kelen fɛ ovule bɛ bɔ kelen fɛ a tɔgɔ de sikisɛ bɛ bɔ kelen fɛ fankisɛ bɛ bɔ kelen fɛ donc siji tule ani fan tule a bɛɛ kelen ye a laban bɛ bɔ da min fɛ o ye kɔ yɛrɛ da ye o ye kɔda ye maintenant rein an b'a fɔ ma ko kɔrɔkuru parce que rein ale ni eh, kili kɔkili u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ sɛ ta a bɛɛ b'a kɔnɔ alors que n'i ye baganw ta sisan eh, saga ni misiw i b'a ye rein kɔkuru bɛ yen kɔrɔkuru bɛ yen kuru de don en même temps test testicule an b'a fɔ min ma ko euh, kili u bɛ kɛnɛma donc a tɛ kelen ye mais sɛ ta la i b'a sentir a fila bɛɛ bɛ komi a b'a kɔnɔ de mais n'i ye foto yɛrɛ jateminɛ signe b'a la nin bɛɛ bɛ sɛ kɔnɔ fɔlɔ ta ye sɛ ta euh, cɛ ta o ye kili ani kilibara ye maintenant muso ta o ye fan bara ye ani fan donc kili kilibara fan o bɛɛ kelen maintenant euh, siji siji an b'a fɔ ma ko sperme munna parce que ji de don maintenant fan fana bɛ ji dɔ de kɔnɔ a bɛ fɛn ji dɔ de kɔnɔ donc o ji mun de b'a kɔnɔ fan dɔ de b'a kɔnɔ sin fana si kisɛ de b'a kɔnɔ o bɛɛ bɛ jigin tubi kelen de fɛ ka bɔ ni fan don a bɛ bɔ a yɛrɛ maintenant ni cɛ ni muso ma jɛ sisan dɛ nin fan in a bɛ bɔ a yɛrɛ ka kɛ fan ye fan kisɛ bɛ kɛ fan ye dɔrɔn mais a fan tɛ tɔɔrɔ dɛ parce que cɛ cɛ ma si a fɛ mais ni fan cɛ ni eh, eh, si eh, ji ni si kisɛ b'o kɔnɔ o kisɛ donna muso ta kɔnɔ o kisɛnin de bɛ bɔ ka taa yɛlɛn nin kan ka se ka kɛ den ye an bɛn'o de ɲɛfɔ sisan donc o kɔrɔ ye fan sugu fila de bɛ yen fan min bɛ tɔɔrɔ ani fan min tɛ tɔɔrɔ fan min tɛ tɔɔrɔ an b'a fɔ ma ko œuf de table ale sɛmuso dɔrɔn de b'ale da hali ni sɛcɛ tɛ yen par contre n'i y'a jateminɛ sɛfan min bɛ kɛ sɛden ye o kɔrɔ ye sɛcɛ ani sɛ muso de jɛra k'o den di o bɛ kɛ cogo di i b'a sɔrɔ fan kisɛ min bɛ sɛ muso kɔnɔ o ni si kisɛ min bɛ sɛcɛ kɔnɔ olu de fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka kɛ den ye o b'a yira k'a fɔ sɛcɛ fana nafaba de b'a la pour que an k'a dɔn a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn maintenant pourquoi an b'a fɔ ko sɛ fana a kɔkili o t'a ka cɛya dɔrɔn ye dɛ cɛ jogo fana kan ka k'a la parce que hali ni kili bɛ sɛ kɔnɔ ni jogo t'a la a tɛ dafa a jogo bɛ dafa de b'a fɔ ko caractère sexuel secondaire o kɔrɔ fɛn minnu bɛ fara cɛya fana kan min b'a to cɛya bɛ se ka dafa a fɔlɔ o y'a couleur ye sɛ cɛ ni sɛ muso i b'a sɔrɔ couleur tu u bɛɛ tɛ kelen généralement ani mun i b'a sɔrɔ fɛn dɔw b'a la sɛ si dɔw fana b'a la minnu fana ka bon ka girin sɛ cɛ yɛrɛ cogoya la ani a kan sɛcɛ bɛ kan dɔw fɔ a bɛ kokoriko min fɔ muso t'o fɔ ani fana turu min b'a kun an b'a fɔ ko crête o b'a kun ani taille o kɔrɔ ye sɛ cɛ généralement a ka bon ni sɛmuso ye sisan an ka sɛ kɔkili lajɛ sisan a kɔkili bɛ cogo di a ka a bɛ kɔfɛla de a bɛ ko kɔkolo de kan i y'a jateminɛ a bɛ kɔfɛ de nin bɛ komi sɛ kɔnɔna sisan donc i y'a jateminɛ tubi min filɛ siji bɛ jigin ni ji min ye ka bɔ ka sɔrɔ ka taa kɔ da min na o bɛ bɔ yɔrɔ min fɛ donc i b'a santi a ka bon kosɛbɛ farikolo cogoya ma a bɛ komi 1 pourcent o kɔrɔ ni sɛ ye kilo tan ye ale bɛ bɔ fo 100 gramme o kɔrɔ ka girin donc ni sɛ kun ye kilo kɛmɛ ye sisan donc a fɛn kun bɛ kɛ cɛya kun bɛ kɛ kilo euh, kilo kelen de donc kilo kelen ka ca 1 pourcent kɔrɔ kilo kɛmɛ o kɛmɛ kilo kelen donc o kɔrɔ ye a ka ca donc ça veut dire que alors que adamaden n'o tɛ o adamaden ta tɛ kilo i bɛ se ka mɔgɔ dɔ i bɛna a ye 100 kilo bɔ mais a ka cɛya tɛ 1 kilo bɔ donc ça veut dire que sɛ ta la a ka girin a sperme ka ca wa sperme concentré don u kan ka kɛ nafa de sɛ marala ma parce que o kɔrɔ ye n'i ye sɛ ta ka a siji ta a ji in nafa caman b'a la donc i y'a ye sisan nin y'a foto wɛrɛ ye tan n'i ɲɛ b'a la kɔnɔna na a ka girin cogo min a bɛ komi jɛmanin ten a bɛ komi kurunin fila maintenant sɛ ta ani mɔgɔ ta différence ye min ye mɔgɔ ta n'i ye sɛ ta ka siji in yɔrɔ ta sisan kili in yɔrɔ ta sisan an b'a fɔ ma ko testicule i b'a sɔrɔ cɛ ni sɛ ta ani cɛ ta ni mɔgɔ ta yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen min an b'a fɔ ma ko épididyme o komi bara wɛrɛ min b'a kɛrɛfɛ min ni sperme bɔra sisan ni siji in bɔra a bɛ bila a kɔnɔ a bɛ bila kɔnɔ k'a garder sani a waati ka na alors que sɛ ta la o tɛ yen o kɔrɔ ye sɛ ta n'a y'a dilan dɔrɔn a kan ka bɔ walasa a ka se ka don sɛmuso kɔnɔ walasa ka kɛ ka kɛ eh, den ye bon n'i y'a jateminɛ sisan n'i donna eh, cɛ yɛrɛ sɛ ta kɔnɔ tɔgɔ min sɛ ka cɛya kɔnɔ i b'a santi tube dɔw de bɛ yen minnu fana b'o o sperme ninnu dilan a bɛ sikisɛ ninnu dilan ka sɔrɔ ka siji in fana dilan donc ji ni kisɛ de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na k'a yira k'a fɔ a ji n'a kisɛ kelen tɛ kisɛ in euh, euh, farikolo kisɛ wɛrɛ de b'u dilan olu tɔgɔ ko cellule sertoli olu de b'o kisɛ dilan alors k'u bɛ ɲagami ji min na ni hormone min bɔ ji minnu bɛ kɛ k'a ɲagami olu fana tɛ kelen olu bɛ bɔ yɔrɔ kelen na donc ça veut dire que sɛ fana kɔnɔ cɛya in yɛrɛ kɔnɔna na yɔrɔ fila de bɛ min tɛ baara kelen kɛ maintenant o bɛɛ bɛ kɛ ni fɛn kelen de kunkolo zɛbɛ hypothalamus ye kunkolo zɛbɛ partie dɔ de o kɔrɔ ye sɛcɛ fana pour que a ka se ka sɛ si uh, ji in bɔ kosɛbɛ siji in bɔ il faut que a hakili de ka sigi il faut que uh, lumière sugu dɔ ka don a kun yelen sugu dɔ ka don kunkolo zɛbɛ kɔnɔ min b'a to kunkolo bɛ activer ka se ka ji bɔ maintenant spermatogène o kɔrɔ ye mun o kɔrɔ ye de sperme yɛrɛ bɛ dilan cogo di a bɛ bonya cogo di siji kisɛ in a bɛ bɔ cogo di donc siji in ɛɛ ɛɛ sikisɛ in ale bɛ bɔ ni fɛn min ye a bɛ dilan ne ye cellule min yira sisan nin nin nin cellule ninnu an b'a fɔ o ma ko sertoli olu de b'a dilan olu de bɛ bonya ka k'a ye maintenant a bɛ tile joli kɛ ka dilan tile tan ani saba alors que n'i ye mɔgɔ ta ou bien i ye misi ni saga ta a bɛ se ka fɔ kalo fila kɛ a dilanni dɔrɔn ça veut dire que sɛ ta ka teli tile tan ni fila tile tan duuru o b'a sɔrɔ a dilanna ka ban et puis a tɛ mara fana n'a dilanna dɔrɔn a bɛ se ka bɔ maintenant a bɛ bɔ cogo di an y'a jateminɛ k'a fɔ bagan tɔw la a bɛ kɛnɛma nata kɔkili in a bɛ sɛ kɔnɔna de la mais adamaden ta ou bien bagan ta u bɛ kɛnɛma donc n'a bɛ kɛnɛma i b'a sɔrɔ fana a sumanen don ka tɛmɛ partie tɔw kan munna parce que euh, si kisɛ in ale kisɛ ni a température montera dɔrɔn u bɛ sa donc funteni man ɲ'a ma a bɛ sa o la ni farigan bɛ cɛ la kojugu a si euh, kisɛ in bɛ sa fo farigan waati ka tɛmɛ parce que a bɛ kalo fila de ta ka dilan donc kalo fila kɔfɛ i b'a sɔrɔ fɛn o fɛn dilanna o don olu bɛɛ bɛ sa bagan tɔw caman na a bɛ ten fana alors que sɛ ta la tile kelen fila de don eh, tile tan ni fila de don n'a kan ka dilan a bɛ température a bɛ temps min ta mais ni température montera kojugu ni funteniba bɛ yen a b'u faga bon mais sɛ ta o tɛ sa joona parce que ale température tu 42 degré la san'a ka sa alors que bagan tɔw la sisan i b'a sɔrɔ a t'o bɔ 38 degré ni 39 degré 37 degré a t'o bɔ parce que a tɛ farikolo yɛrɛ température bɔ a ka suma n'o ye dɔɔni Maintenant, euh, euh, siji, si kisɛ in si parce que siji in o ye sperme ye kisɛ in y'a kisɛ ye a kisɛ in bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn de a kisɛ in n'i y'a jateminɛ ani fankisɛ bɛɛ bɔlen don fɔlɔ i m'a ye a bɛ komi fankisɛ de fɔlɔ muso ta ovule ta ovule donc a bɛ bonya de bɔ ka sɔrɔ ka ku sɔrɔ ka janya ka janya ka sɔrɔ ka kɛ sikisɛ ye min ka jan tan donc a, a daminɛ tun bɛ tan mais a laban kɛra tan parce que cɛ ni muso bɛɛ daminɛ ye kelen u bɛ laban cogoya kelen dɔrɔn de la maintenant pourquoi eh, an bɛ canal déférent min fɔ kɔrɔ ye siji tule tule tule kɔrɔ ye tube a bɛ combien de temps ta pour que a ka jigin a lagɛ bani pour que a ka jigin a bɛ tile mugan fo tile bi saba ɲɔgɔn na ta kalo kelen n'o y'a sɔrɔ sɛcɛ ani sɛmuso tɛ ɲɔgɔn kan mais n'a ni sɛmuso bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ tile kelen fila saba sɔrɔ o b'a sɔrɔ a kɛra mun b'o kɛ an b'o fɔ mun na fana parce que ni mɔgɔ bɛ kan ka sɛ lamɔ dɔw b'a miiri k'i bɛ sɛcɛ bɛɛ bila ɲɔgɔn kan ko n'i mago se i bɛ t'a ɲagami sɛmuso la alors que n'i y'a bila sɛcɛ jama ɲagami sɛcɛ ninnu u tɛ siji caman bɔ sikisɛ fana tɛ mɔ a kɔnɔ kosɛbɛ il faut que muso de ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ walasa siji ni sikisɛ ka bɔ sperme ni spermatozoïde ka bɔ walasa n'i y'a ni sɛmuso wɛrɛw bila u ka se ka a féconder joona a ka se ka u ka se ka fara ɲɔgɔn ka se ka kɛ sɛ ye min bɛ se ka tɔrɔ o de kama n'i y'u cɛw dɔrɔn to ɲɔgɔn kan tuma dɔ la ji in tɛ bɔ ka ɲɛ wa kisɛ fana tɛ mɔ a kɔnɔ ka bɔ an b'o fɔ mun na parce que sɛ mara la i kan k'a dɔn sɛ o sɛ n'a bɛ yen ni cɛ don ani muso kan ka kɛ pour que muso ka se ka den sɔrɔ min bɛ tɔrɔ a ka kan ni muso wɛrɛw de ɲagami a la hali n'i mago t'o muso b'u ɲagami dɔrɔn pour que a ka se ka kɛ a pɛrɛlen don waati o waati ka se ka si ji in bɔ ka se ka bɛn a ma donc ça veut dire que n'i y'a jateminɛ an bɛn'a fɔ tuguni pour que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ n'i ye ɛɛ eh, kɔkili in ta ji min b'a kɔnɔ siji min b'a kɔnɔ sikisɛ min b'a kɔnɔ a bɛ tile mugan fo bi saba ta walisa a ka jigin n'o y'a sɔrɔ sɛcɛ ani muso ɲagaminen tɛ n'i ye muso ɲagam'a na a bɛ tile kelen fila ta pourquoi an b'o fɔ parce que ni sɛcɛ ma ɲagami muso la a tɛ se ka pɛrɛ ka se ka muso ninnu ta walasa a ji ka se ka nafa ɲɛ parce que dugu caman an bɛ insémination artificielle de kɛ an b'a don sɛmuso de la donc il faut qu'a ka pɛrɛ waati bɛɛ donc alors que n'an y'a don muso fana na a bɛ temps ta yen c'est comme n'a donna don fɔlɔ la a bɛ se ka sɛ sɛ euh, fan euh, euh, muso ka fan a bɛ se ka fan kelen a bɛ se ka don fan kelen kɔnɔ bi ka don fan wɛrɛ kɔnɔ sini fo tile tan ni fila ɲɔgɔn na a bɛ se k'o kɛ muso yɛrɛ kɔnɔ donc a tɛ temps min kɛ cɛ kɔnɔ a bɛ t'o de kɛ muso kɔnɔ alors que cɛ ta la sisan a t'o temps bɛɛ kɛ muso kɔnɔ a b'a kɛ cɛ de kɔnɔ kosɛbɛ donc c'est pour cela que an bɛ fɛ ka sɛcɛ garder toujours muso b'a kɛrɛfɛ pour que an ka se k'a sɔrɔ waati bɛɛ ka se k'a don muso kɔnɔ parce que a bɛ temps ta yen fana o temps kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko storage tubule o bɛ komi 10 à 14 jours a bɛ kɛ tile tan fo tile tan naani a b'o de kɛ muso kɔnɔ pendant que an bɛ se k'a utiliser toujours an bɛ fɛ ka min fɔ yan dɔrɔn n'i ye muso inséminer ni sɛ sɛcɛ ji ye sisan siji ye a siji a bɛ se ka tile tan naani kɛ sɛmuso kɔnɔ pendant que don o don kisɛ kelen bɛ bɔ ka taa sɛ kelen ta fan kelen ta kisɛ kelen bɔ ka taa fan ta pour que a fan in ka se ka tɔrɔ ka kɛ den ye n'i y'a jateminɛ fana bagan tɔw la fɛn caman bɛ yen min tɛ kɔkili ni fɛnw ye min ye caman ye min bɛ u kɔnɔ u tɛ sɛ kɔnɔ parce que sɛ tɛ fɛ ka girinya kojugu walasa ka se ka pan ka ɲɛ parce que sɛ fɛgɛya de ka d'a ye fɛn o fɛn n'a nafa t'a la a t'a kɛ ten donc an bɛ fɛ k'a fɔ sisan Et il faut que an k'a jateminɛ k'a fɔ ko cɛ sɛ ni bagan tɔw a différence ye min il faut que sɛcɛ ani sɛmuso ka kɛ ɲɔgɔn kan il faut que an k'a dɔn fana ko sɛcɛ kan ka pɛrɛ waati bɛɛ a fana a a si kisɛ in an b'a fɔ o ma ko spermatozoïde nin ale tɛ bouger donc a bɛ taa euh, cɛ kɔnɔ f'a ka taa muso de kɔnɔ a bɛ sɔrɔ ka bouger alors que cɛ kɔnɔ a bɛ bouger maintenant euh, n'a sera euh, euh, yɔrɔ ma tiyo min kɔnɔ tiyo min a bɛ jigin a kɔnɔ okay? a bɛ bouger o kɔnɔ parce que a kan ka boli tiyo kɔnɔ mais n'a taara muso de kɔnɔ a bɛ bouger kosɛbɛ donc n bɛ fɛ k'a faamu de cɛ cɛ dun kɔnɔ eh, ni fan dilanna sisan ni eh, sikisɛ in dilanna sisan a kisɛ a bɛ boli boli kamin'a wulila alors que sɛ ta la sisan a tɛ boli fo n'a bɛna boli tiyo kɔnɔ wa n'a donna muso fana kɔnɔ a bɛ se ka boli et puis quantité jumɛn b'o la hakɛ jumɛn bɛ bɔ sɛ ta la a bɛ se ka taa fo 1 mililitre la mililitre kelen o dun ka ca n'i y'a jateminɛ parce que sɛ ka dɔgɔ parce que n'i ye misi ta ni misi n'a belebeleba in bɛɛ mililitre duuru de bɛ bɔ a bɛ komi n'i ye sɛ ta ka a ɲɔgɔnna duuru kɛ o ɲɔgɔn bɛ bɔ misi kɔnɔ alors que sɛ dun ka dɔgɔ donc ça veut dire que sɛ ta la nafaba de b'a la maintenant phallus o ye mun de ye o ye cɛ ka sɛ ka cɛya kɛnɛma cɛya an b'a fɔ o ma ko pénis tubabukan na donc o ka dɔgɔn sɛ la mun na parce que n y'a fɔ tuguni n ko sɛ tɛ fɛ ka girinya donc fɛn o fɛn n'a nafaba t'a la a t'a kɛ o de la a ka dɔgɔ o de kama ni sɛcɛ ni sɛmuso bɛ jɛ u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ parce que n'a ma gɛrɛ ɲɔgɔn na eh, siji in tɛ se ka bɔ ka don muso ta kɔnɔ walasa ka se ka eh, eh, sɛ a tɔgɔ fankisɛ ninnu ta ka don u kɔnɔ walasa ka kɛ den ye donc a bɛ kɛ cogo di fana ɛɛ eh, ji dɔ bɛ yen min bɛ bɔ sɛ fana kɔnɔ min bɛ ɲagami nin ji in na o de la n'an bɛ fɛ ka incubation insémination artificielle kɛ an bɛ ji fara sɛ siji in kan mun na parce que hal'a yɛrɛ kɔnɔ ji dɔ de bɛ ɲagam'a na walasa ka don muso la walasa a ka caya dɔɔni donc an y'a fɔ sisan ni sɛcɛ ni sɛmuso bɛ jɛ u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ mun na parce que sɛcɛ a ka cɛya ka surun kosɛbɛ a ka dɔgɔn a tɛ se ka don sɛmuso ta kɔnɔ kosɛbɛ donc il faut il faut que u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mais dugu caman na an t'o bɛɛ kɛ an bɛ tubi de ta ka sɛ ka siji k'o sama sperme an bɛ sperme bɔ de k'a bila tiyo dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa sɛmuso o sɛmuso k'u inséminer n'a ye a bɛ kɛ cogo di i bɛ kɔ digi ka kɔ masser n'i ye kɔ masser i b'i bolo kɛ k'a digi n'i bolo kɛ k'a digi dɔrɔn a bɛ se ka kɛ komi sɛ ka cɛya bɛ bɔ n'i ye cɛya nin ta i m'a ye a ka dɔgɔn kosɛbɛ a man jan mais a bɛ komi a velaman don cogoya dɔ la donc n'ale bɔra i bɛ sɔrɔ ka ji min komi ji jɛman de donc sperme min komi ji jɛman siji min komi ji jɛman donc n'i y'o jija i bɛ se ka kɛ tiyo kɔnɔ a tiyo a bɛ se ka kɛ tiyo sugu bɛɛ ye i bɛ se ka kɛ seringue i bɛ se ka fɛn caman ye donc a bɛ don i b'ale don ka sɔrɔ ka partie kelen bɛ sama ni da ye i bɛ fiɲɛ sama pour que a ka se ka pression bɔ a tɛ don i da kɔnɔ quoi mais a bɛ bɔ dɔrɔn i bɛ se k'o ɲagami ka sɔrɔ k'a don eh, eh, ka sɔrɔ k'a don sɛmuso kɔnɔ a bɛ don sɛmuso kɔnɔ tan de donc n'a donna na an bɛna kuma nin fana kan an b'a fɔ o ma ko insémination artificielle donc an b'a bɔ sɛcɛ kɔnɔ k'a don sɛmuso kɔnɔ walasa a ka se ka taa yen ka se ka fan ka don fan kisɛ kɔnɔ ka kɛ den an ye nin bɛɛ fɔ mun na parce que an b'a dɔn ko sɛcɛ nafaba de b'a la nafa min b'a la o ye k'a ji bɔ a siji k'o don sɛmuso kɔnɔ walisa a sɛmuso den ka se ka fan ka tɔrɔ aw ni ce aw ni baraji a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ